Ach idir sin bhí mé ar fheabhas. Sea, tá mé tá mé ag breathnú ar sraith teilifíse faoi láthair. Níl fágtha ach episode amháin episode amháin le feiceáil agam. White Lotus White Lotus. Níl a fhios agam cén Ghaeilge atá air sin ach ar aon chaoi Tá mé ag súil go mór leis a fheiceáil, tá mar a dúirt mé tá seacht, ocht eipeasóid uilig ann agus tá seacht, bhuel tá deich nóiméad, tá deich nóiméad fágtha in eipeasóid uimhir a seacht, níor chríochnaigh muid é uilig aréir, bhí duine eicínt ag éirí tuirseach ar an fheoilín bheag mar seo bhí orainn a dhul a chodladh níos luaite ach mar seo b'fhéidir go gcríochnóidh mé an eipeasóid anois go gairid agus eipeasóid deireanach. Tá sé an-mhaith, tá sé sórt gáirsiúil, gáirsiúil ach tá sé go maith. Sórt barrúil agus tá scéal ann agus tá sórt teannas sin rud thug a dúirt Rebecca mo bhean. Bhraith sí go leor teannas ag breathnú air tá a fhios agat. Ach ehm, sea mholfainn é má tá sibh ag soláthar soláthar ag cuartú rud eicínt le breathnú air. Mholfainn White Lotus. Ó, nach bhfuil sé go haoibhinn, gleoite ceart. Gleoite, gleoite, gleoite ceart. Is aoibhinn liom nuair atá an aimsir mar seo, is tráthnóna fada. Bhuel, sé an rud faoi, chomh fada is atá sé tirim. Chomh fada is atá sé tirim, tá a fhios agat in ann a dhul amach ag siúl in tú níos maine agus sunny. Tá mé in ann a dhul ag siúlóid gan aon stró. Sé sin iontach. Eh, Dá mbeadh sé fliuch anois nós a bhí an tseachtain seo caite, bhí trí nó ceathair de laethanta, bhí sé sórt múraíleach agus fliuch agus fuar tá a fhios agat. Ach inné bhí sé sórt deas meirbh mar seo nó deas te. Sé an rud san oíche nós aréir, níl a fhios agamsa. Bhí sé an-deacair dhomsa a dhul a chodladh aréir. D'oscail mé an fhuinneoig agus fós féin, fós féin ní raibh mé in ann a dhul a chodladh. Bhí sé, bhí sé an-te go deo. Míchompordach, bhí orm an pluid a chaitheamh agus fuineadh tinn. Is d'oscail mé an fhuinneoig agus bhí sé fós, tá tá thermometer sa seomra mar gheall ar an mbabaí.

Tá a fhios agat ach ar aon chaoi tá súil agam nach mbeidh sé, bhuel is dóigh go mbeidh sé an teocht céanna arís. Bhuel más é aon rud bhí sé níos teochta ná ná bhí inné. Mar seo más é aon rud beidh sé rud beag níos teochta. Mar seo b'fhéidir go mbeidh orm sórt fan beag a fháil nó rud eicínt níl a fhios agam mé féin a choinneáil te, mé féin ar fad mé féin a choinneáil deas fuar, fionnuar más féidir.

Ach eh, mar sin mar mar rá, tá's a'd, buntáistí is mó- míbhuntáistí a bhaineas le chuile chuile chuile chineál aimsir. Bhuel, buntáiste eile freisin is é cineál seo aimsir na na héadaí a thriomú ar an line. Eh, so, agus freisin eh, teas.

Mar sea, sin buntáiste mór, sin buntáiste mór ar aon chaoi go háirid ach ar aon chaoi. B'fhéidir go bhfágfaidh muid sin, mé os cionn chúig nóiméad cainte anois ach sea, bhuel White Lotus, má tá sibh ag lorg rud eicínt le breathnú air. Tá sé sách barrúil, tá go leor teannas ann, tá aisteoireacht mhaith ann, aisteoirí maithe ann, is aisteoireacht mhaith ann

réasúnta gairid ach déanta go maith. Ar aon chaoi, fágfaidh muid ansin é, uaim féin agus San Niocláis, sin é mar sea, slán go fóill.